apanso makamaka pali nkhani ina yomwe yapereka chidwi kwa amalawi osiyanasiyana makamakanso amalawi okukonda banja limeneli la dpp taona kuti masapota asangalala kuti makamaka pamene papa 21 kapenanso papa 29 mwezi uno apm akhozanso kutuluka ah, kubweranso pamaso pa amalawi eh, kuti amuone so apm kodi ngati kuli kutuluka akhoza ah, kutuluka pa zifukwa zake ziti ndi zitizo so apanso palilembedwa makamaka lipoti lina ah, pa page ya zodiac online imenenso ndingaiwerenge momveka bwino ah, kuti mumve kuti apm ngati kuli kutulukanso pa 21 kapena pa 29 azatuluka pa zifukwa zake ziti ndi ziti so tatiye ndiwerenge lipoti limeneli momveka bwino uh, monga ndanenera kuchokera pamenepa pa zodiac tionenso kuti zodiac yalembapo uh, kuti chani so akuti nthambi yomwe ikukonza misuso ya opikisana pa mpando wa president eh, pa chisankho chikubwerachi yasimikiza kuti opikisana asanu omwe yawafikira avomera kuti azatenga azatenga nawo gawo Wapampando wa nthambiyi a Golden Matonga wati ndi okhutira ndi mmene zipani za Malawi Congress, Democratic Progressive, utm, United Democratic Front ndi Peoples zaonesa chidwi chozatenga gawo. Iwo ati misusoyi ipereka mpata kwa atsogoleri kuti azatambasule mfundo zawo molingana ndi mmene akufuna kuzatukulira dziko lino m'magawo osiyana siyana pakadali pano mkulu wa bungwe la uh, mkulu wa bungwe la Central uh, Center for Multiparty Democracy CDM a Boniface Chibwana wati kusankha otenga gawo pa misusoyi kwachitika molingana ndi kuonesa kuthekera mm, kwawo pandale kuonesa kuthera kwawo pandale misusoyi ichitika pa 21 ndi 29 august komanso pa 4 september ku bingu international convention center biccc ah, makamaka ku lilongwe ndipo aka ndikachitatu kuchitika kuchokera mchaka cha 2014 so tonse tikuona kuti makamaka nthambi yomwe akuti yakonza misusoyi ah, makamaka idafikirako ah, dpp yafikirapo mcp yafikira utm yafikiranso pp yafikira udf almost makamaka ah, tingoti zipani 5 so zipani 5 zimenezinso tikaziona bwinobwino ndi zipaninso zikuluzikulu pano pa malawi so akuti kuchitika misuso yomwe tingazaone azitsogoleri amene akupikisana makamaka pa 16 september pa ali kutsogolo onse kumayankha mafunso wawo kupanga misuso aliyense kufotokoza mfundo zake kapena kuti mbalume zake ah, kuonesesa kuti ah, dziko lino azalitukula motani so ndaonako kuma comment anthu makamaka a chipani cha dpp kusangalala kuti apm atimonenso akutuluka pamene pa pa 29 ah, kapena pa 21 ah, kapenanso pamene pa pa 4 septemba kuonesesa kuti aliyense akutsisa mbalume zake ah, kwa amalawi mowakopa komanso mosabisa chichewa ah, kuonesesa kuti amalawi akumva ah, chilichonse mwa chuchuchu so nkhani yagona pamenepa ndi kuti apm ah, tikunena kuti ah, mwina akhoza kuzatuluka ngati sazatuma makamaka ah, omuyankhulira ah, tikukhulupirira kuti apm azakhala akutuluka kodi inu comment yanu ndi yotani ndemanga yanu ndi yotani apa makamaka pa misuso imeneyi kodi mukuona kuti zizayenda bwino kapena kumeneko kuzabuka zitopotopo mpungwepungwe apa zifukwanso zina ndi zina mukudziwa kale pamene pasonkhana anthu awiri atatu okuti akuchita mpikisano wina amafuna akhale kuti ine ndine ine ndine ndi mmene zimayendera so tatiyeni tingoona makomenti awiri anthu awirinso kumusiku tionenso kuti inu pamudzi pano muyika ndemanga yokuti chani tikudikiranso makamaka tiwere- tiwerenge makomenti apa facebook pa facebook pachemeratu uyu ndi lucky akuti forget about peter muthalika he won't be able to stand for two hours mark my words akuti tamuyiwaleni ah, makamaka apm akamba zokuti sangazakwanise kuyimirira kwa 2 hours chabwino comment from lucky uyu makamaka ndi leonard akuti othawa debate othawa debate once more chabwino joshua kuti ndikadakonda apakanakhala akuti pakanakhala adadi tikuona ati kuti dpp yavomera kuti izapezeka so adadi ndi amene angazapezeke kapena sitikudziwa kuti pazapezeka achina gangata achina sulemani uh, uh, sitikudziwa kuti angazapezeke po ndi ndani koma dpp yavomera uyu ndi makamaka gideon akuti koma big man a- akuti azapezeka azapezekako kapena basi tiyiwale big man wake ndani kumatchula mayina uyu ndi luhanga akuti nkadakonda pakadakhala dpp Eh, nditaonanso kuti wina wakomenta kumeneko akuti Ah, makamaka dominic akuti gogo akayankhe yekha kapena azatumiza munthu Eh, chabwino uyu ndi phiri akuti muthalika adzakhalepo fergus akuti koma kuzachema day imeneyo ndipo tsiku limeneli ndi tsiku lomwe amalawi tingazamve zinthu zodabwisa komanso kuona zinthu zodabwisa akambako kuti atsogoleri angapo adzakhala ali malo amodzi ah, kuyang'anizana ah, komanso kumva mfundo za wina kuti zikubwera motani ah, mfundo za wina zikubwera motani uyu makamaka ndi mlakatuli akuti tikamve mfundo uku king major kuti nonsense that thing eh, ngakhale afotokoze siziphula kanthu ang- akuti akangopambana chabwino akangopambana kaya akangopambana ah, sitikudziwa kuti chichewa mufuna chimveke motani koma ah, tikuonabe kuti kumeneko kuwachemeratu nkhani yavuta apa ndiye kuti uyu makama- makas- makason nadia waika comment akuti trust me apm sakabwera uku you can even screenshot akuti mutha kutenga screenshot uh, apm sakapezeka kumeneku daniel akuti koma winayo muzamuike pafupi ndi zimaspika chonde chonde honorable james akuti dpp mutitumizireko mwala akuti tikaumverabe joshua akuti ndikadakonda pakadakhala dadi chabwino comment imene i think eh, tayiwerenga kale ma comment anyuwani ndi amene wataonanso uyu mdala akuti apite mutharika palibe kuthawa Eh, uyu makamaka ndi lungu akuti bwana a dpp aja olo asadzapite akuti azizangovulunga ma vn palibe vuto martin akuti ena aja te azabwere ndi akuti azabwere ndi owina makamaka okuthwa makutu akuti azabwere ndi wina wakuthwa makutu sitikudziwa kuti afuna akambe yani amenewa so nkhani yavuta ndiyo kuti apanso pali comment ina tikuona pakubwera makoment anyuwani akambanso kuti post imeneyi ndi ya moto yangogwa kumene rogers kuti amene sabwera ku debate wazipanga kale disqualify sitikufuna atsogoleri ofuna kudzadzera pa akuti pa backdoor chabwino uyu ndi meya wangoti okay bon voyage akuti ena akakuwuzani zomwe alemba pa- akuti pa pepala koma pa group nde zero uh, chabwino chabwino tikuonanso azising'anga kunenera malonda apa mudziwa kale pa facebook uh, avogro angokomenta kuti dk nkhani yavuta apa ndi yakuti uh, kuti pa 21 uh, mwezi uno komanso pa 29 komanso pa 4 uh, pakhala pakuchitika makamaka mitsutso yomwe azitsogoleri amene akupikisana nawo uh, makamaka uh, pa udindo wa president akakhale pamodzi eh, ndithu kumafunsidwa mafunso ngati ka debate eh, kumayankha komanso kuulula mfundo zawo eh, zomwe mmene angatukulire dziko lino la malawi so anthu ambiri akuyang'anira apm kuti kumeneku eh, kukakhala motani imeneyi nso idali yachisanu yomwe tidakonza kuchokera pamodzi pano ndipo kunena kwathu timati ngati mwafika kumapeto osamayiwala kupanga like share komanso subscribe tikumanenso nthawi ina